nna ahụ elewe na elewe onye 25 demons nna ahụ oji demons eme ọgọ oji 25 demons eme ọgọ nna ekele m go ekele m gị alụsị ego global alụsị egwu ekele m gị tete m tete m oji demons eme ọgọ na ozi gị rutere ya aka ọfụma nna anụrụ m ozi gị alụ m ikwurule ya eko m ọ na ya eko m achịpụ m agbapụrụ gị ebe tete m ma nna asị m ka m chetara gị ofu ihe na anụrụ m ozi iziri Mathias ị ga-ezigara ya 25 demons n'ihi na o kwuru okwu gbasara eh, Akwa Ọkụkọ tiwere akị eh, gị gwakwa ka ị gwagwara fada ṅụbe joy na ị ga-esendụkwa 25 demons masị gị iwe oji demons eme ọgọ oji 25 demons eme ọgọ tete ma nna eh, nna biko iwe ewekwala go iwe ewekwala asị gị ọka gwa gị ma ọgwa ndị ọzọ kwesịrị isendụkwa ya wa 25 demons gị aka ka o nwee selected people o nwe ndị ndị selected people ndị ị họrọ wu ndị ị ga-esendere nwee ndị ị na-agaghị esendere maka international dibia bụ Nwokedi chief Nwokedi ee eh? ọ naghị abakwara abakwara akwa tiwara akị na-ekwu ihe dị iche iche gbasatara akwa ọ dị ọ ga-adịgodu oke mma nnọọ ka isendere 25 demons ahụ ka 25 demons ọ na-eru Germany ọ na-eru na nke Nwokedi ee eh? onye ọzọ akwụkwọ na ụmụ ga fina gịnị eh, Pericoma ndị Arọndizuọgụ ndị nga Pericoma nna a na-abakwara akwa tiwara akị abara ya mba abachiri ya ike ee nna ọ ga-adịkwara oke mma nnọọ ka isendikwara ha 25 demons a ka 25 demons ọ ga-eru ndị nke ahụ aka ee a dịkwa onye ọzọ ikwuli isi na na ịnọrọ ịnọrọ ka e release Nnamdi Kanu wale ee ka ikwurule ikwe ndị ikwuru ka ala obere chelọs la ee unu emezi ala igbo ala igbo aghọzi nnọọ Tom and Jerry ihe ala igbo na-awụzi Tom and Jerry Ojukwu na Nnamdi Kanu agbaala mbọ nnọọ ka a hụkwa nnọọ na aha igbo nnọọ dere ude aha igbo nnọọ siri ike mana otu ndị isi na-emezi n'oge a wa unu emeziele aha igbo na-aghọzi Tom and Jerry chi bọọ a nụ ọzọ ya na-awụziri ifere mba ụwa m asị biko eh, 25 eh, demons gị ị na-esend e nwe ike isendi 25 demons a gburugburu ebe niile ndị Fulani nọ nnọọ na-awakposi nne na nna ha n'ime ọhịa na-erepụ na-emebisi ihe nile akụrụ akụ e nwe ike isendi 25 demons a ka ọ kpọrọ ndị ebe ndị a niile ka aka ndị nke ahụ ọ dị ọcha aka ndị ụka ahụ ọ dị ọcha malami malami nye ntabịa ka buhari ọkụ buhari ọkpọnkụ nyere ogoro aka ndị ụka ahụ ọ dị ọcha ị nwee ike ịsendi ndị demon ndị ụka aha n'ihi na eh, ka m nọ 25 demons a maazị dịla chineke bie nla ya karịkwara akarị o ọ bụrụ na gị onwe nwezi 25 demons ole ka akwa nweziri ole ka mmiri enwe ilo nwere ole ka onye eze jizọs nwere ndị a niile Eh, na eh, ụnụ makwa ad muvi ụnụ ma ad muvi ka akwụkwọ eziokwu lọ eh. anụrụ meseji gị lọ ọla m eko lọ si n'ụwọdụ ọ na-awụ onye chọrọ igoro ipeji ọsịsọ onye chọrọ igoro ipeji ọsịsọ ya were ya were biafra bute ụzọ onye bụla chọrọ igoro ya peji ya nọ akpa m ya were bu ha biafra tinye n'isi ana m na-esinye ịgbaga mbọ ka Nnamdi Kanu pụta Nnamdi Kanu nọ na nga na 2 years ka ọ karịa ya ugbu a ka ị tetara n'ụra irelize Nnamdi Kanu ugbu a Soludo na Orji Uzor Kalu na ndị ọzọ kwuo okwu eleghị anya ka a mara ma a ga-eji politikal solushon na ihe ndị ọzọ wepụta Nnamdi Kanu ya ọzọ ugbu a lọ ka i tetara n'ụra ịrụzi ịrụzi ịnụ n'ọrụ nwanne nwanne nwanne o nweghị ihe ọzọ m ghọtara n'okwu ndị a ihe ọzọ m ghọtara okwu ndị a niile na ọjọọ sịna ka igoro ya ya peji nwanne ka igoro nna gbawa mbọ gbaa mbọ gbaa mbọ na-ekreti kọntentị ịma na

ahụkwala m onyonyo nke gị ahụla m onyonyo nke ebe ebe akwa gbuere gị kpụtụ mkpa ego ekpụtụ mkpa ego rapụ na elu rapụ rapụ rapụ n'elu rapụ rapụ n'elu rapụ rapụ karịa nna ọ ya ihe e jiri etiri ya ịma na ịghọtago kọsụ akwa na wụza aza akwa na-awụzi aza man ị chọrọ ịkash out nwanne gị tuo akwa ị chọrọ ịkash out nwanne ị chọrọ ịkashi ala out nwanne ee, gị were akwa ọnụ gị tuwe ya aha tuwe ya tuwe ya ọ ga-agbọrịrị ma ọ gbọghị ya anyụ anyụ biko a ka m na-asị 25 demons aha But I'm not, I don't go Yeah. through your post several times. 25 demons gị a But biko me na Koro Beach. sendọ ya nye malami 25 demons a sendọ ya nye Uncle Bubu 25 demons gị a sende ya nye Binta Nyako 25 demons gị a sende ya nye ndị Fulani 25 demons gị a sende ya nye ndị military zoo military nye ga nsogbu n'ala Igbo 25 demons ga-enye sende ya nye ka ha rabụ ndị niile sị na Biafra agaghị abịa ndị anaghị enye nkwado Biafra ọ bụ ebe ị ga-esende ya this 25 demons ọwụ Mathias Ezeaku na fada nwebe joy Mathias kwa mbụ na ọdụki ya na-ekwere eziokwu dịkwana ike n'agbanyeghị ọ na-egbukwa inyo ka m na-ese ga-emetasị na a na-agba ala igbo mgba nwanne i so na ndị mụga ala igbo mgba hoo ha n'ihi ya ihe unu megidere efere mba ụwa na-awụzi na unu wụnyere anyị aja na garị unu tega anyị unyi n'ihu unu megazi anyị unu mega anyị ghọzi tom and jerry n'anya mba ụwa abụ na awụzi n'ihi na unu chọtara ọgwụ paracetamol paracetamol paracetamol ọkwa ndị akụrụ akụ ndị ọkwa dorija ọkwa emzor